igbo igbo ekene m udo dịrị nwoke dịrị nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ aha m wụ obino onye nke na-esi n'aka igbo tv na-ewetara ụmụnne anyị report na-akọwara unu ka ihe si aga ka m gaa straight to the point ihe m jiri bịa taa wụ ka m bịa zie ozi gbasara ihe ego a na-akọwa na enyere ndị gọvanọs nọ na naijiria ka ha nwee ike mee ka ihe dịtụ mma maka hardship onye ọbụla na-efesi aghọtara m dịka our senate president senator godwin akpabio siri kwuo na enyego gọvanọ ọbụla 30 billion naira ka o nwee ike nye aka mee ka ihe isi ike enwe ike gbatuo ma ọ dịrị onye ọbụla mma ile anya kalkuletie ọgbakọ ego niile enyere 30 billion enyere gọvanọ ọbụla nọ n'ime na na Naịjirịa i cheekie ị mara na ọ ga-aba ebe 1 trillion naira or 1.1 trillion naira or more than that asị m ego unu nyere awụrụ maka anyịnwa ọ wụrụ maka the poor masses in Nigeria ego unu nyere wụ ka unu were kwuo ka unu si eke onwe unu ego kee onwe unu ego unu ga-ahụ ha bịa asị na local gọọmenti dị otu a enyego ha nri 50 or 100 bags of rice abịa kee rice ya na kọpụ obere kọpụ obere kọpụ ọ wee hụ ka esi enye aka ebe m ana m egote akpa rice dọwa ebe m abịa lee na ezinụlọ anyị maybe anyị ruru like 10 or 20 men ụmụnne m na ụmụnne m- ụmụ ụmụ ụmụ my cousins ị bịa sị na i nyere the whole of the whole family quarter bag of rice ma ya rukwe ma ị ga-aghọta na hanwa ga-ewere kee ndị ndị party members ha nweta maybe 20 or 15 kilo or 5 eh, kg ha ewere kee onwe ha ego unu nyere awụghị for the poor masses ego unu kere maka onwe unu unu were ego unu kere ego unu chọrọ ike n'igbo about 1.1 trillion naira unu were ihe dozie ihe mepeenụ bọda anyị dozienụ ihe ka ihe bata ka anyị nwee good environment ka anyị na-arụ ọrụ na-eme business anyị ka anyị were aka anyị zụrụ fidie anyị enidighị gị ịbịa fidi anyị iji weli ego nwa skuulu n'eluigwe weli ego nke n'eluigwe weli ego nke ọzọ ọ dịrịghị mmadụ easy ịkwụ ụgwọ ndị a niile ị bịa sị na ikere anyị nwa small small bag of rice or garri anaghị akpọ bag ọ wụkwa bag just gbara ya na mkpo ewere butere anyị asị emewere anyị ka ihe dị mma achọrọ m ịyọ ndị sineti ma ndị ụlọ dị n'aka unu bụrụ na enyego ego unu withdraw ya ọ ga-eru the poor masses you people are not going to achieve the reason of giving these governors ego a and the reason ji nye ihe ọ dago iri ya ga-eru ndị o kwesịrị iru aka aka check in, in the next 48 hours they are going to bank this money into their various private accounts akpakịsị enyego local gọọmenti unu unu ji echeki ebe enyere unu na local gọọmenti unu unu ga na-eme asọ 50 or 100 bags of rice bụ for 30 bags of um, garri onwe ya nwee usoro ka anyị unu kere onwe unu ego ndị be anyị sị mgbe onye abụsa abụkọrọ ya n'ime enwere ụzọ eji ele onye aka azụ anyị bido kwuo na eziokwu na naijiria ihe ga-adị mma journalist ndị anyị nwere here you guys cannot investigate cannot even trace akpọkwa unu nye unu ego nke unu unu emechie ọnụ ha ewere na-eme mgbe anyị nọ na skuul anyị ghọtara sị ọrụ ọrụ dịrị ndị ndị ole ndị ihe ndị journalist

ka onye ọbụla nwere this video tụsaa ya ka o ru onye ọbụla kwesịrị iru aka otu ugboro ka nwoke na-anwụ udo dịrị onye ọbụla